Diat dèpere èssere de chentu miza euro su balanzu de s'irrobatòriu fattu custu manzanu in sa filiale de su Bancu de Sardigna de Burgos. Unu bandiu, armadu de pistola e carotau, s'est presentau a sa banca, chi s'acatat a pacu tretu dae su Comune, at minettau s'impiegaus, s'at fatu dare su dinare de sa cassa, a pustis si ch'est fughiu, fortzis chin s'azudu de unu cumpanzu. Impessu dau s'allarmi a su locu sunu suprios sos carabineris de sa Cumpannia de Bono e de su Cumandu Provinciale de Tàtari chi an aviau sas indàgines e ammaniau sos postos de blocu in totu sa costera. Pro sas fortzas anti-incèndiu eris est istada una die de iferru chin focos in totu sa Sardigna, dae su capu 'e susu a su capu 'e josso, custringhèndelas a traballare a die e a note, pro faghere a manera chi sas framas no esseren arribbadas a sas domos chin perìculu pro pessones e bèstias, mescamente pro neche de su bentu chi est sulende forte dae dumìnica. In Biddamanna e los ezis biende in sas mazines de sos pompieris su focu at custrintu sa forestale, Forestas, Barratzellos, pompieris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de su Distacamentu de Tortolì e Lanusè, a traballare che macos gherrande chin su bentu forte e chin s'azudu peri de sos elicòteros de sa Regione e sos Canadair. Su bonu de sos focos eris los an postos a posta e su nùcleu investigativu de su Corpus Forestale at aviadu sas indàgines pro acatare chie est istau e in sos territòrios de Quartu e Muravera an dèpiu evacuare peri unu villàgiu turìsticu. Pro parare fronte a sa sicagna, pro mèdiu de sa Protetzione Tzivile, de prus de unu mese s'est ammaniau unu pianu de sucursu pro azudare sas aziendas zootècnicas sardas. A lu dare a ischire sun sos assessoraos a s'ambiente e a s'agricoltura, chi ammentan chi custu servìtziu est a disponimentu de sas amministratziones comunales e de sos allevadores de sos territòrios prus corfios. S'azudu est possìbile gràssias a sa collaboratzione de su sistema de protetzione civile chi, chin sos mezos e su personale de s'Agenzia Forestas, e sos assòtzios de volontariau an a batire s'abba a sas aziendas chin sas autobotes pròpias. Sos allevadores chi no an abba a disponimentu pro sas bèstias, iscrivet sa Regione, podent andare a su Comune de residèntzia, chi at a imbiare sa richiesta a sa Protetzione Civile, chi at a rispòndere e at a imbiare sos mezos e su personale de Forestas o personale volontàriu, francu cando sunu impinnados istutande focu o bonificande sos comunes interessados, depen àere deliberadu s'istadu de calamidade naturale pro sa sicagna. In sas dies coladas sa Protetzione Civile regionale at autorizadu sos comunes a operare in autonomia, chin sos mezos postos a disponimentu dae su sistema regionale, pro parare fronte a sos bisonzos de su bestiamene in allevamentu. Sunu dechenobe sos amministradores comunales, provinciales, tècnicos e dirigentes de sa Protetzione Civile e de su Corpus Forestale rinviados a zudìssiu custu manzanu dae su gup de su Tribunale de Nùgoro Tommaso Bellei pro sa ondada de su ribu Sòlogo. Sas indàgines pertocant sa derruta de su ponte in su ribu Sòlogo su decheoto de Sant'Andria de su duamiza e trèichi in ocasione de su ciclone Cleopatra. Su gup at atzetau sas richiestas de su pùblicu ministeru Giorgio Bocciarelli, fintzas cussa de non sichire contra a su sìndicu de Garteddi Giovanni Santo Porcu e de su tècnicu Mauro Pasolini. Sos àteros duos protzedimentos bien setanta imputados acusados de omicìdiu e disacatu colposu in relata a sa ondada de sa diga de Macheronis ube fit morta sa pensionada de Torpè Maria Frigiolini e ehm, in relata a sa derruta de su ponte de eh, Oloè ube est mortu su sovrintendente de sa Politzia de Istadu Luca Tanzi. In su primu protzedimentu sunu barantunu, in su secundu cussu de su ponte Oloè sunu bintinove e eh, seichi sunu presentes in ambos protzedimentos. Pro custos duos dibatimentos b'at àpiu zai duas udièntzias